Má théann tú go Strasbourg in oirthear na Fraince, ag teacht amach as an stáisiún traenach, rachaidh tú isteach i gcathair de chuid na Gearmáine, déarfá. Téann tú go dtí an Ard-Eaglais Ghotach, Agus ansin ar aghaidh leat go dtí Place Gutenberg, Gutenbergplatz, áit ina bhfuil bialann ann a bhfuil sean aithne agamsa air, Zum Stadtwache nó Aux Armes de Strasbourg. Bhí mé ansin sa bhliain 1972 agus mé ag staidéar i Freiburg sa Ghearmáin ar an dtaobh eile den Réin. Bhí mé ansin arís sa bhliain 1997 nuair a tháinig mé ar ais ó Meiriceá Thuaidh. Agus bhí mé anseo ag ithe agus ag ól agus ag éisteacht le banna cheoil ag seinm ar an bplás poiblí le déanaí, sa bhliain fiche is a seacht déag. Lá breá sa Fómhar. Smaoiním ar sin. Is aisteach an mothúchán é. Bhí mé anseo uair amháin mar mhac léinn, ansin mar thaistealaí tagtha ar ais ón Oileán Úr, agus anois mar dhuine ag dul in aois. An raibh an duine céanna i gceist, nó an daoine éagsúla a bhí ann? Cinnte go bhfuil an chathair mar a bhí sí. Cinnte go bhfuil an Plás mar a bhí sé. Cinnte go bhfuil an Café mar a bhí sé. Ach athríonn gach rud, nach ea? Cathair i bhfad níos maille ná duine, admhaím sin. Ach feicimse an t-athrú i Strasbourg. Ó Strassburg go Strasbourg. Seo an áit inar chumadh Les Serments de Strasbourg. mionnaí Strasbourg, agus iad i Shean-Fhraincis agus i Shean-Ghearmáinis mar aon leis an Laidin. Níor mhiste a rá gurbh í seo an áit inar thug na daoine faoi deara go hoifigiúil go raibh Frainc ann agus Gearmáin ann, dhá náisiún, dhá ríocht. Bhí ar Strasbourg bheith ina heitreatóip idir eatarthu. Ach ní raibh cead ag cathair a bheith mar sin san Eoraip, Hong Cong de shaghas. Níor mhór di bheith mar chuid den Fhrainc nó cuid den Ghearmáin. Agus is mar sin a tharla na hathruithe síoraí, mar a bheadh peil ann idir dhá fhoireann. Déarfá beagnach nach féidir le áit mar Strasbourg a rogha a dhéanamh agus mar sin bíonn uirthi bheith ag síor-aistriú idir an dá náisiún. Níl athrú ar an scéal go fóill. Tá tú sa bhFrainc anseo gan amhras. Fiú más cathair idirnáisiúnta í Strasbourg anois, leis an Phairlimint Eorpach agus na hinstitiúidí Eorpacha eile lonnaithe anseo, Bíonn an duine mar an gcéanna. Duine cosúil liomsa. Ní féidir leis a rogha féin a dhéanamh agus lonnú in aon áit amháin, aon áit amháin a thógaint mar dhúchas. Dá bharr sin, is fánaí é. Duine ar fán, ó áit go háit, duine ag taisteal. Duine a thagann ar ais arís i gcónaí, don gcathair áirithe seo, don phlás áirithe seo, don gcaife áirithe seo. B'fhéidir go bhfaigheann sé sólás uaidh sin, mar a fhaigheann duine a bhuaileann le sean-chara nach bhfaca sé leis na blianta. Ach b'fhéidir freisin nach dtugann sé faoi deara ach na hathruithe atá tarlaithe ann féin gach uair a thagann sé ar ais. Tá go leor le feiceáil i Strasbourg agus is é an chuid is sine den chathair, leis na tithe creat-adhmaid go léir, an ceantar ar a dtugtar La Petite France. Cuireann sin i gcuimhne duit nach bhfuil tú san Fhrainc stairiúil ach i dtír iasachta. Tá tú in san Alsáis, Alsace i bhFraincis, Elsass i nGearmáinis.

Is breá an chathair í Strasbourg. Domhan beag inti féin timpeall an Ill, sé sin an abha bheag a théann isteach ins an Réin. Bíonn tú ag siúl i gciorcal mórthimpeall. Ag an deireadh tagann tú go dtí na Ponts Couverts, na droichid ar a bhfuil trí nó ceathair túr a bhaineann le seanmhúrtha na cathrach. Áit draíochta is ea é seo, go mór mhór san oíche Ón droichead féachann tú síos ar na bialanna agus na daoine ina suí ann, amuigh faoin spéir agus an Ill agus an uisce agus na tithe creat adhmaid i ngach áit. Bhí stair corraithe ag an Alsáis riamh. Cathair shaor de chuid na Naomh-Impireachta Rómhánaí a bhí i Strasbourg, ach ghabh Laoiseach an ceathair déag an ceantar agus ba le coróin na Fraince í an Alsáis ó shin i leith. Ach tar éis cogaidh 1870, ghabh an Phrúis ar ais í, agus ba chuid den Ghearmáin Aontaithe í go dtí an Chéad Cogadh Domhanda. Ansin ghabh an Fhrainc ar ais í agus bhí na Francaigh dian ar an mhuintir ansin, an Fhraincis á bhrú orthu ins na scoileanna náisiúnta, polaiteoirí réigiúnachta á chur i bpríosún agus a leithéid. Mar sin nuair a ghabh Hitler arís í bhí cuid áirithe de mhuintir na hAlsáise sásta bheith mar chuid den Ghearmáin. Ag deireadh an Dara Chogaidh Domhanda bhí an Alsáis ar ais arís san Fhrainc. Thosnaigh na Francaigh ag brú na teanga ar an mhuintir arís agus caithfear a rá gur éirigh leo an babhta seo. D'éirigh an chuid is mó des na daoine as an Ghearmáinis, nach raibh inti ach patois dar le húdaráis na Fraince, Agus an lá atá inniu ann tá Fraincis ag na daoine agus ní Gearmáinis. Go minic níl Gearmáinis ach ag na seandaoine. Tá sé ioróineach go leor go dteastaíonn ó rialtas na Fraince anois Gearmáinis a mhúineadh mar dara theanga ins na scoileanna toisc go bhfuil an oiread sin jabanna ar fáil thar an Réin ins an Ghearmáin agus in Basel na hEilbhéise. Anois freisin, feicfidh tú roinnt comharthaí sráide dátheangacha, Fraincis, Alsásais, i Strasbourg. Ní Gearmáinis, ach Alsásais atá scríofa ar ndóigh. Baineann sé seo leis an mbéaloideas anois. Níl aon dochar ann a thuilleadh. Chun Strasbourg a thuiscint agus an cúlra stairiúil, ní mór dúinn smaoineamh ar Goethe agus an ról a bhí ag Strasbourg ina shaol féin. Agus é ina ógfhear, chuir a athair go Strasbourg é chun freastal ar an ollscoil. Bhí sé chun staidéar dlí a dhéanamh, cé nach raibh mórán suime aige féin ins an ábhar, ach sin scéal eile. Ollscoil mhór a bhí ann, ollscoil Gearmánach gan amhras, agus í suite i gceann de chathracha cáiliúla Gearmánacha na Réine. Ach amháin go raibh Strasbourg, nó Strassburg, agus an ceantar a bhain léi, i seilbh Rí na Fraince. Is beag Fraincise a bhí á labhairt i Strasbourg nó insan Alsáis ag an am. Níor chuir Laoiseach 15 aon iachall orthu éirí as an nGearmáinis, de réir dealraimh, ach amháin agus iad ag plé le fir ionaid agus oifigigh an rí. Fuair Goethe lóistín i dteach ins an Petite France, agus is féidir an teach sin a fheiceáil go fóill, agus leac cuimhneacháin in airde air, ar ndóigh. Chuir sé suim i ngach ábhar ach amháin cúrsaí dlí. Bhí sé ag scríobh filíochta agus próis agus chuir sé an-suim san ailtireacht Ghotach, rud a bhí aisteach go leor san ochtú haois déag, aois na léas, aois na heagnaíochta, nach raibh ach drochmheas acu ar gach a bhain leis an mheán-aois. An rud a spreag é ná Ard-Eaglais Strasbourg. Tá sí ina seasamh go fóill agus is amhlaidh go bhfuil sí ar cheann de na samplaí is breátha den ailtireacht Ghotach. Chaith sé an-chuid ama ann, cé nach raibh mórán suime aige riamh i gcúrsaí eaglasta, agus ar aon chuma ba Phrotastúnach é féin agus ní Caitliceach. Ach bhí Goethe caoinfhulangach i gcónaí. Bhí suim ag Goethe ins na mná i gcónaí, agus bhí grá mór aige do Friederike, bean óg a chuir sé aithne uirthi agus é ina mhac léinn. Iníon ab ea í le ministir Protastúnach i mbaile beag Sesenheim, taobh amuigh de Strasbourg. Scríobh sé dánta breá Gearmáinise di ar ndóigh. Is é is dóichí nach raibh focal Fraincise aici, rud aisteach nuair a smaoin tú ar an Alsáis inniu. Dála an scéal, nuair a bhí Goethe óg fós i Strasbourg ag staidéar, chonaic sé Marie Antoinette ann. Bealtaine sa bhliain 1770 a bhí ann agus bhí an bhanphrionsa Ostarach ag taisteal ó Vín go Páras chun bheith pósta le hoidhre coróin na Fraince. Cuireadh fáilte oifigiúil roimpi i Strasbourg. Ní raibh sí ach cúig bliana déag d'aois agus ní raibh súil caite aici riamh ar an bhfear a bhí sí chun pósadh. Pé scéal é, bhí áthas uirthi agus í ag taisteal, agus meas ag gach duine i Strasbourg uirthi, Goethe ina measc. Ní raibh a fhios aici ná ag duine ar bith eile go raibh sí féin agus a fear chéile, Laoiseach a Sé Déag, chun bás a fháil ar urlár na croiche i bPáras sa bhliain 1793.